Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo, a thugann léargas ar scileanna fisiciúla an linbh. chomh maith le forbairt luailchéadfach an linbh. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Tá tábhacht ar leith le blianta na luathóige d'fhorbairt an linbh. Sa seimineár gréasáin seo, féachfaimid ar scileanna fisiciúla an linbh agus ar an tslí a fhorbraítear iad go luath sa saol. Féachfaimid freisin ar fhorbairt luailchéadfach an linbh. Sa seimineár gréasáin seo, beidh muid ag díriú ar fhorbairt fhisiciúil agus chéadfach, ach tá gach gné d'fhorbairt an linbh fite fuaite go dlúth leis na gnéithe eile. Mar shampla, beidh sé tugtha faoi deara agat go dtarlaíonn athruithe tapa ar scileanna cognaíocha agus teanga an linbh ag an am céanna go bhfeictear fás fisiciúil iontu. Go deimhin, bíonn tionchar ag gach forbairt fisiciúil ar fhorbairt mhothúchánach, chognaíoch agus shóisialta an linbh. Fásann féinmhuinín an linbh de réir mar a fhásann sé nó sí, agus go bhfaigheann siad eolas ar na rudaí go léir gur féidir lena gcorp a dhéanamh. Freisin, leanann forbairt shóisialta agus mhothúchánach de réir mar a fhásann an leanbh. Smaoinigh ar an ngliondar a chuireann sé ar leanbh a bheith in ann seasamh ar leathchois, Déanfaidh an leanbh arís agus arís eile é. Molfaidh tú an leanbh. Tabharfaidh sé sin féinmhuinín don leanbh agus spreagfaidh sé iad chun leanúint ar aghaidh ag forbairt. De ghnáth, bíonn patrún le feiceáil san fhorbairt fhisiciúil nó i bhforbairt na luaile mar a thugtar air. Mar shampla, is gnách do leanbh idir breith agus trí bliana d'aois a airde a dhúbailt agus a mheáchan a mhéadú faoi cheathair.. Séard is forbairt chéadfach ann an fhorbairt a thagann ar an radharc, ar an éisteacht, ar an mblas agus mar sin de. Ar ndóigh beidh an leanbh ag bogadh timpeall agus ag láimhsiú rudaí leis an gcorp in éindí lena gcéadfaí. Mar shampla, agus leanaí ag lámhacán braitheann siad ar an radharc. Agus iad ag damhsa, braitheann siad ar an éisteacht leis an gceol a chloisteáil. Agus cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, díríonn siad ar céard a dhéantar sa suíomh áirid seo chun forbairt fhisiciúil agus chéadfach an linbh a thacú. Measann cigirí raon agus cineál na ndeiseanna atá ar fáil do leanaí a bheith gníomhach go fisiciúil agus eispéiris chéadfacha a bheith acu. I suíomhanna atá ar ardchaighdeán, feiceann cigirí a thábhachtaí atá sé do leanaí a bheith gníomhach ar shlí a thugann deis dóibh an corp agus na céadfaí a úsáid. Gníomhaíocht amháin a bhaineann le forbairt mhótair agus na céadfaí ag an am céanna is ea crann a dreapadh. Féachaimid anois ar na príomháiteanna sa chorp ina dtarlaíonn forbairt na luaile agus forbairt scileanna, mar shampla neart na cabhlach, neart an choirp uachtaraigh, ar smacht staidiúire agus ar scileanna agus comhordú oll-luaile agus mín-luaile. Ar dtús, is ionann neart na cabhlach agus na matáin sa chorp atá timpeall ar an gcnámh droma chun é a neartú. Ina measc sin, tá an chabhail lasmuigh, matáin an bhoilg, agus an chabhail laistigh, na matáin timpeall na gcromán, an t-urlár peilbheach, an scairt, agus an chnámh droma. Seans go bhfuil sé ceist agat, cén tábhacht atá le cabhail láidir a bheith ag leanbh? Bhuel, leanaí a bhfuil cabhail láidir acu, bíonn sé níos éasca orthu fuinneamh a bheith acu, aird a thabhairt, fanacht ina suí nó ina seasamh suas díreach, agus braistint chothrom mhaith a bheith acu. Is gnách don leanbh óg atá ag foghlaim conas siúl a bheith neamhshocair agus ag luascadh beagán, ach is í an fhorbairt ar mhatáin na cabhlach an chaoi go mbíonn an leanbh níos sine chomh cobhsaí agus in ann siúl agus suí suas díreach. Leanaí nach bhfuil cabhail istigh láidir acu, is minic a fheictear iad ina gcnap nó ina luí anuas ar an mbord gan cothrom maith acu. Bíonn sé níos deacra ar na leanaí seo a bheith san airdeall agus aird a thabhairt. Ní bhíonn a fhios ag an leanbh na deacrachtaí a leanann laige sa chabhail ach is féidir leis seo difear mór diúltach a dhéanamh do chumas an linbh dul i mbun foghlama agus forbartha. Is minic a thugann cigirí faoi deara a thábhachtaí atá sé do leanaí deiseanna a bheith acu chun an chabhail istigh a fhorbairt trí bheith ag lámhacán, ag léim, ag rolladh agus ag scipeáil. Anois féachfaimid ar a thábhachtaí atá neart an choirp uachtaraigh. Braitheann neart an choirp uachtaraigh ar mhatáin na ngéag, an chliabhraigh, an droma uachtaraigh agus na nguaillí. Nuair a bhíonn na matáin seo láidir agus forbartha, is féidir leis an gcorp uachtarach agus na géaga gluaiseacht go cruinn seamhrach. Teastaíonn corp uachtarach dea-fhorbartha le go mbeadh leanbh in ann scríobh. Is minic a thugann cigirí faoi deara gur breá le leanaí deis a fháil gluaiseachtaí móra drámata a dhéanamh leis an gcorp uachtarach, agus is ar an tslí seo a théann siad i neart. Ina theannta sin, nuair a bhíonn an soláthar ar ardchaighdeán, feiceann cigirí go leor deiseanna do leanaí, chun gluaiseachtaí móra a dhéanamh, mar shampla agus iad ag rince, agus rann agus amhrán á ngníomhú acu, agus nuair a bhíonn siad ag luascadh na ngéag. Is é an chéad ábhar eile ná rialú staidiúire. Tá sé tábhachtach do bhabaithe agus do leanaí óga deiseanna oiriúnacha a bheith acu chun rialú staidiúire a fhorbairt. Tacófar leis seo nuair a bhíonn siad ag lámhacán, ag rolladh, ag coinneáil a gcinn in airde agus ag lapadán. Faoi dheireadh, beidh an leanbh in ann siúl. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, molann na cigirí go mbeadh deiseanna ag leanaí a bheith ag luascadh, ag rolladh ar an urlár, ag ligint orthu gur nathair iad, mar shampla, agus a bheith ag rolladh lasmuigh, síos fána, nó in áit féarach. Déanann an léim agus an scipeáil maitheas do choirp leanaí agus tugann siad eispéiris spraíúla tairbheacha dóibh chomh maith. scileanna oll-luaile agus comhordú oll-luaile. Séard atá i gceist anseo ná gluaiseacht agus comhordú grúpaí móra matán. An mbeidh aon scileanna oll-luaile in úsáid agat inniu? Beidh, ar ndóigh! Beidh tú ag siúl timpeall agus seans go mbeidh tú ag rith, ag rothaíocht nó ag snámh. Is iad na scileanna oll-luaile a úsáideann leanbh chun liathróid a chiceáil, tá sé nó sí ag bogadh ar bhealach comhordaithe. Scileanna mínluaile agus neart. Na matáin bheaga atá i gceist anseo, ar nós na matáin sna méara, sna lámha agus sna rostaí. Is gá scileanna mínluaile a úsáid chun fuáil le snáthaid. Is iad na scileanna mínluaile a úsáideann leanbh chun peictiúr a tharraingt le crián. Tá sé tábhachtach a chur san áireamh gur ar bhonn na forbartha oll-luaile a thógtar na scileanna mínluaile. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh scileanna oll-luaile neart cabhlach agus cobhsaíocht gualainne an linbh forbartha go maith. Tar éis an chéim seo a bhaint amach, bíonn cleachtadh de dhíth, breith ar rudaí agus á láimhsiú chun méara láidire cumasacha a fhorbairt. Mar sin, lena chur i mbeagán focal, caithfidh leanbh a bheith in ann gluaiseachtaí móra a dhéanamh leis na géaga, na guaillí agus an corp uachtarach, sular n-iarrtar air litreacha nó uimhreacha a scríobh. Is féidir go n-iarrfadh tuismitheoir 'Cén fáth nach bhfuil mo leanbh ag foghlaim conas litreacha agus uimhreacha a scríobh? Is é an freagra air sin ná go gcaithfidh an bonn a bheith láidir go leor nó beidh an obair sin ródheacair agus ní bheidh sé oiriúnach d'aois nó do chéim forbartha an linbh. Mura bhfuil an leanbh in ann gníomhaíocht mhínluaile a dhéanamh, ar nós snáithe a chur ar choirníní nó iall bróige a cheangal nó litir áirid a scríobh, an tslí is fearr le tacú leis an leanbh sin ná filleadh ar fhorbairt na scileanna oll-luaile seachas a bheith ag cleachtadh na scile mínluaile. Dá réir sin, molann cigirí uaireanta do lucht suíomhanna deiseanna a chur ar fáil d'fhorbairt na scileanna oll-luaile agus do ghníomhaíochtaí spraíúla le taos súgartha agus ábhair chruthaitheacha sula dtéann leanaí ar aghaidh chun gníomhaíochtaí foirmiúla scríbhneoireachta. Anois smaoinímis ar na céadfaí. Míneoidh muid gach céadfa ar dtús, agus ansin smaoineoidh muid ar conas is féidir linn tacú le leanaí chun go mbeidh eispéiris a n-úsáidtear na céadfaí iontu. Féachaimís ar dtús ar thadhall nó ar an mbraistint tadhlach. Bailímid an-chuid eolas ón dtadhall Tá braiteoirí tadhaill ar fud an chraicinn ó bhun go barr agus is tríothu a fhoghlaimíonn an leanbh an-chuid faoin saol thart orthu. Mar shampla, braitheann an leanbh teas, brú, gluaiseacht agus pian. Is minic a thugann cigirí faoi deara a mhaith atá sé do pháistí uigeachtaí difriúla, a leithéidí gaineamh, páipéar gainimh, feilt, síoda agus eile a bhrath agus a scrúdú, agus mála mistéire a bheith ann le go n-ainmneodh leanaí rud as é a bhrath ach gan é a fheiceáil. Ar ndú, is é an radharc a chuireann ar ár gcumas ciall a bhaint as an dtimpeallacht agus a fháil amach faoina bhfuil ar siúl thart orainn. Éisteacht nó Cloisteáil, Céadfa na hÉisteachta. Is céadfa thábhachtach í seo a cheanglaíonn muid leis an timpeallacht ionas gur féidir linn idirghníomhú, labhairt, léamh agus scríobh. Is minic a thugann cigirí faoi deara a thábhachtaí atá sé scileanna éisteachta leanaí a fhorbairt, agus tugtar comhairle ar leith do na foirne i suíomhanna an cleachtas sa réimse seo a fheabhsú. Boladh agus blas. Oibríonn an dá chéadfa seo go dlúth le chéile, mar is eol duit nuair a bhíonn slaghdán ort. Tugann siad eolas úsáideach dúinn faoin timpeallacht, agus féadann an blas rabhadh a thabhairt dúinn nuair atá muid i mbaol, nó rudaí a thabhairt chun cuimhne, rudaí a thaitníonn linn agus rudaí nach dtaitníonn, mar shampla boladh agus blas na Nollag. Níl aon bhealach eile ann chun coincheap milis nó géar a thuiscint, ná an bia a bhlaiseadh dhuit féin. Feasacht spásúil nó féinmhothú? Is é is brí le féinmhothú ná an cumas aird a thabhairt ar céard atá dhá dhéanamh ag baill éagsúla den chorp gan féachaint ar na baill sin. Rialaíonn an féinmhothú an méid fórsa is gá a úsáid agus tasc dhá dhéanamh, ar nós an craiceann a bhaint de ubh gan an ubh a scrios, breith ar shicín óg gan é a bhrú an iomarca, agus scríobh le peann gan an páipéar a stróiceadh ná an peann a bhriseadh. braistint chothroime nó cuasánach. Is í an bhraistint chothroime a chuireann ar ár gcumas ár slí a dhéanamh tríd an timpeallacht gan dua. Chun an bhraistint chothroime a fheabhsú, tá gá le gluaiseacht fhisiciúil sa chorp iomlán. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, nuair a bhíonn soláthar ardchaighdeáin ann, is minic a fheiceann cigirí na leanaí ag dreapadh, súgradh ar bhíomaí cothroime, ag léim leis an ndá chos agus ansin ar chos amháin, seasamh ar chos amháin, agus cluichí a imirt ar nós chleas na bacóide. Ar deireadh, leis an rud go léir a thabhairt le chéile, ní mór smaoineamh ar chomhtháthú céadfach. Tá ceangal idir gach scil fhisiciúil agus gach céadfa. Tá sé ríthábhachtach go dtuigfimis gur cruinne an t-eolas a fhaighimid faoin timpeallacht dá mhéad céadfaí a úsáidtear agus a ghníomhaíochtaítear. Molann cigirí na buntáistí a ghabhann le foghlaim ghníomhach, ionas go mbíonn leanaí lánpháirteach ann agus go mbíonn níos mó ná eispéiris céadfa amháin acu. Ní mór dóibh é a chloisteáil, a fheiceáil, lámh a chur air, agus baladh agus blas a fháil, más féidir. Lena chur i mbeagán focal, eispéiris den chorp ar fad. Más rud é go gcruthaítear cuimhne choirp, is amhlaidh níos mó céille leis an bhfoghlaim, agus beidh sé níos buaine. Feiceann an leanbh gach rud don chéad uair. agus tá neart coincheap teibí sa domhan a chuirfeadh mearbhall air. Mar shampla, tá uisce fliuch. Ní mór é sin a bhrath chun eispéiris choirp a chruthú. Má thógann an leanbh cileagram plúir ina lámh lena mheá, beidh tuiscint níos fearr acu ar choincheap teibí an mheáchain níos faide amach sa scoil. Tá ról tábhachtach againn mar dhaoine fásta, tuismitheoirí, cleachtóirí réamhscoile, múinteoirí scoile, chun cabhrú le leanaí a gcuid scileanna fisiciúla a fhorbairt. Sa sraith ghréasáin seo tá comhairle phraiticiúil ar na cineálacha idirghníomhaíochtaí agus gnáthamh is fearr chun scileanna fisiciúla a fhorbairt i leanaí. Tá súil againn gur chabhraigh an léiriú seo leat tuiscint a fháil ar a thábhachtaí atá sé do leanaí scileanna fisiciúla a fhorbairt agus na céadfaí a chomhtháthú. Seo liosta d'acmhainní agus tuilleadh eolais, seans go mbeidh suim agat iontu. Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chugainn ag.